oge ezuole onye n'ebe ọ nọ gewe o ndị igbo akpọfụla ofu onye ga-abụ prezidenti jeneral ye na ọhaneze ndị igbo anyị onye gara anyị ọgụ n'isi mbụ mgbe a lụrụ agha biafra n'oge mbụ o so na ndị gara n'ihu agha jee kwaa mgbọ ndị igbo kwuru sị o vote for prọfesọ chidi osuagwu prọfesọ chidi osuagwu prọfesọ chidi osuagwu vote for prọfesọ chidi osuagwu ndị igbo ahọfụla chidi osuagwu ka ọ bụrụ prezidenti jeneral ye na ọhaneze ndị igbo anyị o teela aka ka ite si emesie ya ike otu ugboro n'afọ ewutiwe ite mekpọtụ ndị igbo ahụla onye ga-achị nị na ọhaneze ndị igbo anyị unu amarala ihe mere e ji emegbuwe anyị unu chee ntị m ekwuo ihe e bido ime votu n'ala anyị gawa onye igba bụ ihe n'ime moto gawa ugwu awụsa sụmụ bierie posta vi ego hi bierie posta pi ego ya je mebie ni votu shi ebe anyị gawa ugwu onye igba bụ ihe n'ime moto gawa ofe mmanụ sị hi bierie posta vi ego ebierie posta pi ego ya je dọrọ anyị votu si ebe anyị awụsa na yoruba kedu iche n'ala anyị ndị igbo amụtagbana ịpa akpa ndị ọdọ ha mụrụ ịpa akpa ndị ọchịchị achụwa anyị bọmba tu bọmba ha were mkpụrụ mmadụ naabụ megide anyị were mmadụ naabụ megide anyị mmadụ ole ma ole ndị ka ezaga ndị igbo mee anyị sabo ọ dị mmadụ ole n'ime unu mee anyị sabo igbo unu gị mmadụ ma ole mgbe ihe unu esogwule ndị ke hi dụwa ndị ugwu vote for prọfesọ Chidi Osuagwu prọfesọ Chidi Osuagwu ndị Igbo kwuru sị o vote for prọfesọ Chidi Osuagwu prezidenti jeneral ye na ọhaneze ndị Igbo anyị Professor Chidi Osuagwu. Vote for Professor Chidi Osuagwu. Ọ marala weak point anyị. Ọ marakwala weak point ndị chụgha anyị ni. Maka ọ wụ onye Igbo mara mara nwa. Unu amarala ndị wu ndị Igbo ndị mere anyị sabo. Unu hapụ ndị ke hi dụwa ndị chụwa anyị ọsọ. Emegidegha ndị Igbo n'ala anyị. Votu nị Professor Chidi Osuagwu. unu esogwule ndị ke hi sowe ndị chụwa anyị ọsọ ịhụla nwoke ahụ gara anyị ọgụ n'isi mbụ ọ marala weak point ndị chụwa anyị ni ọ marakwala weak point anyị ọ ga ịgbado anyị mgbe ọ wụla e bewere ya ebewe hi kụgbuwa anyị ya rụrụ otu ụzọ ya dọda anyị hi kụọ anyị ihe n'isi ya bụ kwuwa gala bụ ya esugwada anyị ịgụ anyị ma n'anya ya gwụkwụwa gala bụ ya efugi onye ọwa anya maka na o so na ndị gara ọgụ n'isi mbụ ụfọdụ sị igbo enwe eze n'ala anyị ikoro mbaise media house sị gọwachi apart from ceremonial president anyị late nnamdi azikiwe ọ ya wụrụ ceremonial president n'isi mbụ a bịa wete late agụiyi ha were gwa otu ụzọ ha egbuo ya agụiyi chịrị few months ha egbuo ya kemgbe oyi ha kpara oche ya nọrọ na-eche anya na ha egbu agụiyi ironsi ha ga-achịwa anyị igbo anyị gị mara ma ole mgbe line up anyị amarachala anyị unu esokwala ndị dị otu anyị agaghị ekweni agụwale prọfesọ chidi chịwa anyị ga-eme ndị igbo nwe ofu olu anyị prọfesọ kwadokwa network anyị ma gị chịwala ga-eme ndị igbo nwe ofu olu anyị ị ma na sị egbuwe ndị igbo ebe niile prọfesọ chidi nwokọma gị chịwadịla e nwere security n'ala anyị ọgwụ ịmarala Eastern Security Network anyị kwadokwara anyị ya ọwa ọgwa dị mkpa kara aka igbuwele ndị igbo sị ga kwele ọdọ onye jere ije ọjụjụ ala ya jụọ ya ewi anyị ga-akagara gị nwoke ohi gara anya ọgụ l'isi mbụ ịmara na weak point anyị ịmarakwala weak point ndị echeghị anyị ni ịmara na weak point ndị chụwa anyị ni ịmara na weak point ndị rịghị anyị rịghị ndị ala jere nne ya dụwa ndị ahịa ndị ekele jere mgbe na ala biri n'elu ịmara na weak point hileji onye ọbụla lụrụ agha biafra mara na marụ nwa agụnwale prọfesọ chidi bịa chịwa anyị dedele ga-eme ndị igbo nwe ofu olu anyị sponsored by honorable chief thaddeus osuji chairman amala mbaise na holland

Honorable Architect Chuks Ikwu, Global Admin, Ikorombisa.